Moni ndine Jack ndiye nkhani yake ya lero ndiyofunika tikambirane. Apolisi a ku Mzuzu anachita reach out anandipempha kuti ndipange vidiyoyi chifukwa cha zimene zakhala zikuchitika ku Mzuzu zaiti zokhala ngati zodandaulitsa zokhumudwitsa. Nde nkhani zake zikutere bambo uyu dzina lake Justin Kasambala wa zaka 83 akuti amakhala ku mzuzuko amagwira ntchito ngati gadi pa tchalitchi cha ccp kumenekoko ndi akuti kaya anali pafupi ndi malo ena ake anali ndi mizimbe mizimbe inali ya agogo ndi achito kuti ndi agogo wa zaka 83 nde akuti kumakonda kupita ana anawo amakafuna mizimbeyo ndi iwo aja amagawira ana aja mizimbe ana akhala akumapitako makamaka ana ena folo ochoka zaka 6 kufikira zaka 9 anawo tsiku lililonse amapitako amakatenga amabwerako ndi mizimbe kufikira mu 2024 pamene mmodzi mwa anawo anauza mayi ake kunena kuti kumenekoko sikuti akumakangotenga mizimbe ana aja kumagwiriridwa ndi agogo mpameneno amayi aja anazatutumuka kuwafunsa ana enawo ana ena aja onse nkuulula kuti a ee ndizomwe ndithu zimatani zikumapangika akuti mmawa uliwonse ana aja akamapita ku sukulu amapita kumeneko apanga zawozo madzulo a Justiniwo asanapitenso ku ntchito amapanganso zomwezo akuti amachita kuzimadabwitsa kuti tsiku lililonse mamawa ndi madzulo asanapite ku ntchito panalinso mwana wina wa namba 5 amene amamupanganso chiwembu chimodzimodzi, chifukwa chimenecho ndi chiwembu, chimenecho ndi, chi, ndi nkhanza, kumeneko ndi kugwiririra. Munthu wamkulu sagona ndi mwana, edi ndi mulandu. Akuti a Justiniwo ataululidwa ndi anawo anathawa, apolisi anawasakasaka, anawagwira mu 2025 atapita ku msonkhano wa ndale. kumene anakawagwirira. anazengedwa mulandu anapezeka olakwa ndipo apangidwa sentence to zaka 18 mu prison ati anawapatsa 18 years chifukwa cha chiwembu amapanga ana folowa ndi anawapatsa zaka zina zophatikizirapo zitatu chifukwa cha chiwembu amapanga mwana wina wa namba 5 uja. aseva nthawi imodzi nde palino winanso nkhani yake siyokhayo Ku Mzuzu komweko, gogo wina wa zaka 85 akuti dzina lake Benson. A Benson amampanga chipongwe mwana wa mwana wawo, mdzukulu wawo wa zaka 11 anamugwiririra mpakana amayi ake a mwanayo ndi amene anamuona kuti mwanayo sakuoneka bwinobwino. Atamufunsa anapeza kuti wavulala, anaulula, anapezeka kuti chani a Benson agogo ake aja ndi amene atani amugwiririra. Nawonso amangidwa ndipo anapangidwa sentence to dzaka 10 akuti amachonderera kuti ayiyayi musandimange mundikhululukire ndimvereni chisoni ndili pa mitala azimayiwo ndimadyesa ndine chimodzimodzinso gogo woyamba uja akuti a justin aja nawonso amachonderera kuti ayi ndakalamba ndimvereni chisoni musakandiyike mprizoni nde nkhani yomwe ndimafuna kuti ndichite sheya ndi imeneyo koma osati kuthera pomwe i think pali vuto lonena kuti anthu tikuyeneka kuthandizana eti kuthandizana mu njira yonena kuti kodi tingapange bwanji kuti mchitidwe umenewu uchepe komanso ngati community ma community osiyanasiyana tonsefe tili responsible ndi ntchito ya tonsefe kuyang'anira ana zilibe kanthu kuti kaya ndi mwana wa neba kaya ndi mwana wa ndani ngati mwana ali pamalo ponena kuti inuyo mukumuona ndi ntchito yanu kuteteza moyo wa mwana uja eti Mwana ngati akuti wakatenga nzimbe kunyumba kwa agogo awo, chifukwa chani akulowa m'nyumba akutseka chitseko? Mukhoza kukagogoda kuti mwana uja ali kuti, chikuchitika nchani? Bwanji mwatseka chitseko? Why? Chifukwa agogo akulowa m'nyumba ndi mwana chifukwa chani? eti ndi ntchito ya ndi udindo wa wina aliyense ngati simungathe kupita kukanena kaneneni kwa amayi ake Ngati zikukanika kukanena kwa amayi ake, kaneneni ku polisi, kaperekeni tipi, kunena kuti ii nyumba ya agogo awo kukuchitika zodabwitsa kwambiri. Mudzateteza miyoyo ya ana. Chifukwa apapa anawa nkuwaphatu kumeneko. Kuwapha mmutu, imagine kunena kuti ndi ana ang'onoang'ono yes sakuzindikira koma trauma imeneyoyo ndi ya mpaka kalekale. Sadzakhalanso chimodzimodzi. Adzakhala ndi mavuto osiyanasiyana nanga matenda. komanso zinthu ngati zimenezozo kuti kuonetsetsa azigogo amenewawa sikoyamba kupanga zinthu ngati zimenezi anthu ena amafunika kuwafufuza chifukwa chonena kuti zachokera pati alimba mtima bwanji kumapanga zimenezo kwa ana aini ache kuti afufuzidwe akhoza kupezeka kuti ndi mchitidwe ndipo akhala akuchita get away with it for such a long time he doesn't even think it's a problem china choti tithandizane ndi choti munthu tidzimuopa chifukwa chomwe chimachitika nchonena kuti chipongwe chomwe ana amachitidwa amachitidwa ndi anthu amene ali pafupi amachitidwa ndi anthu amene akuwadziwa nde tikakhala otsegula maso nthawi zonse nkumaona kuti kodi mwana wangayu anali kuti amakatani anali ndi ndani Ti- tiphunzire kulondoloza nthawi zonse eti komanso kuwachita check ana aja kuti ali bwinobwino behavior yawo, mchitidwe wawo uli bwino bwino ndi wa normal kapena wasintha. Mwana akangosintha all of a sudden basi duu mwina pali vuto. Timuonetsetse, timuyankhule, timfunse. Akungoyamba kupanga zokwiya za mavuvu zina zake mwina pali vuto tiyeni timufufuze kuti chikuchitika ndi chani. Komanso mwina chifukwa cha culture sititha kuyankhula kwambiri bwinobwino ndi ana athu. Mayiko akunja ndikudziwa kunena kuti ku sukulu ana ang'onoang'ono amaphunzisidwa, amauzidwa kuti munthu akakugwira chonchi ndi zolakwika ukamunenere, munthu akapanga choti ndi zolakwika ukamunenere, kuti kuwapatsa awareness kuti aziziwa kuti oho munthu akapanga izi ayi ndikanene. Komanso mwana adzitha kukhala otakasuka. kunena kuulula zinthu kwa makolo ake koma zimenezozo ziyambira ndi makolo kutakasuka kuyankhula ndi mwana uja eti tiphunzire kumawayankhula ana kumawauza kuti izi ayi izi ayi kucheza nawo munali kuti mmatani chachitika nchani adzaulula adzakakhala otakasuka adzayankhula komanso wina aliyense kwa ana amene anthu amene ali ang'onoang'ono ngati kukuchitika china chilichonse chonena kuti sichoyenerera and mukudziwa kuti sichoyenerera takasukani ngati simutha kunena ku nyumba tapitani mumuuze nesi ngati mumaona nesi wina wake tapitani mumuuze mpolisi apolisi aja ndi abale athu amathandiza pamene pafunika kuthandiza tiyeni tikanene miyoyo ya ana itetezeke eh? timati anawa ndi tsogolo la mawa atsogoleri amawa akhala bwanji atsogoleri ngati taavulaza ali ana eti akhala bwanji atsogoleri ngati tikuavulaza ali ana tizikhala otsegula maso nthawi zonse tizidziwa kuti ana athu akusewera ndi ndani akupanga chani ndi ndani chifukwa chani nthawi yanji anapita kuti penanso kungolondolozaso mwana ali kwakuti basi ungonyamuka ulondola kunko mukaone kuti mwana akutani ungofika modzidzimutsa eti akhale ma priority athu oyambirira anawo kunena kuti matsogolo awo adzakhale bwinobwino i hope kuti kuli counseling yokwanira kuti anawa adzatha kutetezedwa athe kuthandizidwa going forward chifukwa zomwe akumana nazozo ndi zinthu zoopsa zokhumudwitsa zovuta kuchita navigate eti nde community tiyeni tonse tichite rise ndipo munthu ana atsikana kaya nyamata mukamva lomphekesera pena ana amatha kudziwa anatu kuti autatu awo kuuzana chinsisi kuti inetu zinandichitikira izi basi nkumasunga zinsisi osasunga zinsisi kaneneni chifukwa amene uja ndi wachifwamba amene akupanga zimenezo ndi wachifwamba ndi munthu woyipa akukuphani akukuvulazani kumene kuja ndikupha and kwa anthu amene akumakhala kumapanga zimenezo kumayang'ana mwana wa anzawo ndi kumamulingalira molakwika monyasa choncho idzakwana tsiku idzakwana nthawi adzakutengani adzakumangani mudzaona ngati tsoka makhalidwe amenewo asiyike sizoona iyayi kumeneko ndikupha tiyeni tikhale ndi chifundo tikhale ndi chikondi tiathandize anawo ndipo tonse mu community tiyeni titsegule maso kuti mchitidwe umenewu uthe anthu adzichita mantha adzidziwa kunena kuti ndikayesera china chilichonse akandinenera osaopa kunena kunena mmanyumbamo tiyeni tileke kubisa mchitidwe oyipa anthu ena atu amatha kumachitika zinthu zonyasa mnyumba koma kumaopa kuti amene akuchita zonyasayo ndi amene akutidyetsa pakhomo pano ndipo wopa kunena kuti asiya kutidyetsa nkukhala chete iyayi akukuphani ndi tsogolo limene likuphedwa pamenepopo moyo siukutha panopo iyayi kuli nthawi yayitali yonena kuti zipitirire ndipo kuti mudzapange zokupsa mukuyenera kukhala bwinobwino mukuyenera kukhala healthy mind body and soul ndiye tiyeni tiyambiretu panopo kukonza mchitidwe wonyasa utani mchitidwe wonyasa uthe kulimba mtima kwa munthu mmodzi kuyimirira ataona chinthu choyipa ndi kupangapo kanthu kudzapulumutsa anthu ambiri chifukwa munthu ameneyoyo amene akupanga chiwembuyo akamaliza kumpanga chiwembu ameneyo akapanganso wina ampanganso wina apha matsogolo a anthu ambiri tiyeni tiapulumutse anawo masukulu zipatala apolisi maneba ma best friend ndi ntchito ya wina aliyense ndipo kwa anthu amene anapangidwa chipongwe amene munapangidwa chiwembu ngati chimenechi simunalakwe si inu olakwika ayi you are just fine you did nothing wrong you did not cause that to happen to you you did not make that person do that to you munthuyo ndi amene ali olakwika munthuyo ndi amene ali ndi vuto ndipo munthu uyu ndi amene akuyenera kumangidwa inuyo tapitirizani moyo wanu talimbikirani ndipo muzakwanitsa muzachita achieve zonse zomwe mukufuna kutani kupanga achieve tiyeni tikonze tsogolo la ana athu tikati ana athu tikunena ana onse osati mwana mmodzi osati mwana wa mnyumba mwanu yekha ili ndi dziko lathu ana athu tsogolo lathu ndikuthokoza apolisi pondidalira ndi uthenga wamphamvu ngati umenewu mukhale ndi tsiku lopambana zikomo kwambiri